Ah, igbo igbo ndewo nụ Ah, ọ ka wụkwa nwanne nnu nwoke eh, maazị Iheanyi Chukwu Anyanwụ Ah, ekele m elu kele ala ekele m nwoke kele nwaanyị Ah, kelee ọha na eze ga-ege m ntị taa Ah, nnu ka nụgakwa olu m shi na obi Mm. eh, ihe onyonyo ndị igbo nga obi igbo nọ ọ obi igbo nọ nga nga ọ nọ ọ wụ nga o ji shi abịagara nụ obi igbo tv ashị m ya gaziela nụ ashị m eh, anyanwụ Ah, n'ishi ụta awara ashị m nnu gbuo n'ihu nnu ga-egbuta na mma nnu gbuo na azụ nnu ga-egbuta na mma nnu gbuo na akụkụ abụọ nnu ga-egbuta na mma Mm. Ah, ka onye chiri ya zere Ah, Asị m chi nnu kwekwa n'ihu taa ka ụbọchị werere nụ mma Ah, ụmụnne ihe anyị chọrọ ịkọ akụkọ taa wụ anyị kwuokwala okwu ihe gbasara otu ihe rị mkpa na ndụ onye Igbo ya wụ chi ụwa gị ọ onye ụwa gị ashị onye bu chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ a na-agwa gị shị chi bu ụzọ chi ji akụ chinyere ya iji gwa gị shị chi rị mkpa maka chi wụ ihe ọ ga-awụ gị waa gaa chi gị nọrọ n'ụdọ gị onye chi gị wụ ị ga-enwe ike hazie onwe gị amanụ meekwana ihe ndị ị kwesịrị ime maka onye e kere eke ya na chi ya kwesịrị inwe mmekọ ya na chi ya kwesịrị ịkwụ na-arụ ọrụ ya na chi ya kwesịrị ịkwụ na-akpa akpa ike maka mmadụ a ga-anọrọ ebe ọzọ chi ya anọrọ ebe ọzọ mm. kama ihe mere wụ anyị bịa ihe mere igbo otu arụ mere igbo wụ akọwala ndị igbo shị chi nwa ahụ eh, nwa nwa meri ka akpọ eh, jizọs akọwala ndị igbo shị chi nwa ahụ wụ onye rom chi nwa ahụ onye grik igbo ekwere a gwa nwa shị chi nwa jikwara shi ise izrel bịa igbo ekwere na-emeziri ndị Igbo nwa asụgharịga aka maka nwa ahapụ onye wụ nne esoma onye ọzọ ọkpa ụbọchị eji ajọọla ya njọ ọkwanụ ihe mere anyị ji chọ ikwu okwu gbasara chi taa ịkọwala gị ihe chi ihe wụ chi chi gị maka sị onye na chi ya onye na chi ya ya wụ onye ọbụla nwere chi edu ya onye ọbụla nwee chi edu ya kama chi eduga m dị iche chi eduga gị dị iche maka si ofu nne eji amụ ọwụ ofu chi eji eke ya maka chi duga m dị iche chi duga gị dị iche ya wụrụ si ya ha ekwuru na wachi si chi gị wu eh, nwa meri jizọs chi onye ka ahụ nwa meri jizọs ọ bụ na achị ka ọwụ maka akọwala gị si chi gị ri iche chi ke m ri iche chi ke onye ọzọ ri iche anyị nwere chi ri iche iche eduga anyị ọwanye onwe anyị wa ajụ onwe anyị ama nne na-ewu chi a gwara gị sị onye ọwụla nwere ndụ mmanụ eke- mmanụ okike kere nwere ndụ anọ ụfọdụ si ọwụ ndụ atọ ụfọdụ si ọwụ ndụ asaa ele ndụ o kwuru mmanụ nwere anụ ahụ nwee mmụọ nwee akpa uche nwekwa agwụ ihe ndị niile wụcha mmụọ nụ gị ime mmụọ nụ gị ime ha ebi n'ime gị kama ọwụ mmụọ bi gị ime wụ ihe nwe ihe ndị niile ya wụ mmụọ ahụ mmụọ ke bi elu ahụ ọkwanụ mmụọ ma ebe ị na-aga mmụọ nke ji akara aka gị mmụọ ke ji ndụ gị ka ị ga-awụ ya fụọ onye ọwụ anwụọ ọkwanụ ka ọ ga-awụ ya gahie ụzọ ị ga akara aka ga ga aka ha ga-achawa akara aka gị ị ga-emezu ihe i kwesịrị ime ọwụ mmụọ ka ahụ mmụọ mmụọ nụ gị ime a na-ekwu okwu chi chi ahụ wụ mmụọ ahụ nụ gị ime maka ọ mmụọ nụ gị ime wu onye ahụ ị lọrọ ụwa lọchiri ụwa gị ọ bịara bịa nọrọ ime gị mma ị nọ ime afọ nne gị amụọ ya ọzọ ya nwe i nwe ike me chi ahụ omega ya wụ chi ụwa gị ya wụ chi ụwa gị onye duga gị onye ndu gị onye nche gị ya wụ chi ụwa gị ya nwa wụ onye ga-edu gị chi ụwa gị na maka ụbọchị niile wụ ụbọchị ụbọchị ọbụla kwa chi okike ka ọwụ chi gị ma ka esi eje ije na mmụọ maka ya na maka o si anaghị n'ụbọchị maka ụbọchị ọbụla nwere ihe nwe ya ọ dị ka ụbọchị eke ụbọchị eke wụ ụbọchị anyanwụ ụbọchị anyanwụ ya wụ ụbọchị anyanwụ eji eke oke ma mmụọ ma mmadụ ụbọchị anyanwụ eji akpa ike o ji akpa ike ụbọchị niile o kama ọ bụ ụbọchị o wetara chi ọ wụ ụbọchị eji akwanyere anyanwụ ugwu eji eme ihe ụfọdụ eji enwe mmekọ ụfọdụ mmadụ na anyanwụ na ga-eji mekọ ihe na mmụọ ọ bụ ụbọchị eke a bịa sị gị ụbọchị orie wụ ụbọchị mmiri eji eme ihe mmiri emekọ ihe na mmiri ndị nwe ofufe nwe owufe mmiri eji eme ụmụ nwa ihe ndị rị aṅa ya wụ ụbọchị eke enwekwa ụbọchị afọ ya wụ ụbọchị ala ụbọchị ihe ọwụla n'ala isi ala aja ala ụbọchị ndị ichie ndị nna nna anyị hụ maka ọ wụ ala ka nwụnụ nwa aja ala anụkọgbuola ụbọchị mmanụ eji eje ije mmụọ ya na ala eji enwe mmekọ na ihe ọbụla agbara niile nọ ala ụbọchị mmiri wụkwa na agbara agbara niile na mmiri eji na mmanụ eji enwe mmekọ nkwọ wụ ụbọchị ikuku maka ozi ọbụla eziga mmụọ ọ wụ na ikuku ka ọ na-aga ozi ọwụla eziga ihe ọwụla i mega ọ wụ n'ikuku ka a na-etinye ya ya bịa mezuo oke nkwọ wụ ụbọchị ikuku ụbọchị ihe eji aba n'ime ikuku ụbọchị ikuku eji arụ ọrụ ụbọchị ikuku eji arụ ọrụ ya rụzi ọrụ ya ma ọ wụ ya wụ nkwọ jiri anya igbo asị ụbọchị ọwụla nwere chi kere ya nwekwa na ihe o ji bịa nwere okike okike okike nwere ihe o nyega gị nwere ihe o nyega ọ wụ ụbọchị ndị ahụ wachi ya ama anyị enwe ike hazie onwe anyị mmanụ kpaa agwa akpa anyị ji ikpe kwesị ịkpa agwa maka ụbọchị ọwụla nwere ihe o nyega ụbọchị nkwọ nwere ihe o nyega ụbọchị eke nwere ihe o nyega ụbọchị ọbụla nwere ihe o nyega orie nwere ihe o nyega afọ nwere ihe o nyega ụbọchị ọbụla nwere ihe o nyega ya kpa m si ekwugharị ya ka erighị ibe ya ka ị mara chi gị mee ihe chi gị ele kpa i ji eme ihe chi gị o ji arị mma mmanụ gbaa afa ma onye chi ya wụ kama tupu gị agba afa o nwekwara akpa ị ga-eji mee chi gị eji aka kpugheela gị onwe ya zi gị onwe ya ka ihe ọ ọ ga-ebido nwere ike bido gọmara chi gị ee gọmara chi gị ọjị nabama chi gị onwe gị tupu gị agama nke onye afa nwere ike bido na-agọrọ chi gị ọjị na-akpọku chi gị kama ebe ọ ime onye ọ wụ gaa ga-eme ya ya wụrụ chi enweghị ihe ị kpọrọ aha ị nwere ike bido kpọkuma ya na eke kpọkuma ya na orie kpọkuma ya na afọ kpọkumakwa ya na nkwọ nke a na-ajụchi ma ọ wụ nwoke ma ọ wụ nwaanyị ma a mụrụ ya eke ma a mụrụ ya orie ma a mụrụ ya afọ ma a mụrụ ya nkwọ ga-enye ya oke ekele ya etu ya ọ ga-emecha jigo onwe ya o nwere ike ya eji ụkwanogo onwe ya gị na-agụrụ ogoro ogoro ogoro ogoro onye na nwere ike jee gbaa afa jụọ ese sị ị chọrọ ịma onye chi gị wụ gị gbachaa afa ahụ afa akọwaala gị onye ọ wụ ngwara ike ị ga-agba afa ọ wụ gị memechi ahụ chi gị anabịa gwa gị gwa gị onye gwa gị ihe ị ga-emere ya gwa gị oge echi ma onye ọ wụ ga ama aka onye chi gị wụ ọ rị mkpa onye ọ wụ mara onye ọ wụ nkwa na ndị ji awa mụọ onwe ndị nwe nwa eje gba afa agwa nwa onye chi nwa nwa wụ ndị ka ahụ ụzọ arịla nwa mfe nwa na ga-emewu chi nwa ịkpọda chi nwa nwa chi nwa na-emekọ nye ugwu nrịla agaghị erikọ ori ga-ekwekwana ya eh, nkwa ya ekwekwa- ya gwakwana ya ihe ọ ga-emere gị kwe ya nkwa ihe ị ga-eme na akpa ị ga-eji eh, na-enye ya na-akwanyere ya ugwu ruola ya site na mgbe ruo na mgbe ọkwa eji eme ya gị amasha gị na chi gị nọ na mma ịma na ebughịzi chi gị ụzọ na gị na chi gị kwụ maka onye ya na chi ya kwụ ha na-eme ya ee ka ịmataza na gị na chi gị kwụ obi eshie gị ike gị nwa na-aga ya na-aga dike dike maka gị na chi gị so maka ọ wụ chi zọma m chi azọ chi azọ maka chi gị bu gị ụzọ ọ ga-azọ gị ọkwa chi gị ga-enye gị maka chi nyere chi gị bu gị ụzọ enweghị ihe chi gị aga emere gị kama ị ga-amata onye chi gị wụ gị na ya dị na mma gị na ya adị na mma inwe ike inwe ike inwe ike kpọọ ya okwu ya aza gị ọ ga na-abịakwu gị na nrọ ọkwa na-abịakwu gị na mmụọ na-emekwaranụ gị ihe ihe anya hụrụ gị ahụ ya gị ahụ na na gị na chi gị so na ọ wụ naanị gị so ọ rị mkpa na ndụ onye Igbo rie nne na onye ọwụla nwa afọ Igbo kwesịrị ya na chi ya kwesịrị ịdị na mma o kwesịrị ịma onye chi ya wụ o kwesịrị ịhazi onwe ya o kwesịrị ịhazi onwe ya n'ọnọdụ dị iche ka ya na chi ya na-enwe mmekọ maka ọ sị chi bu ụzọ chi bu ụzọ ọ kwa chi ahụ ji oke maka ya nwa chi a ka onye onye ọ ya nwa ga-aka onye ọ ga-enye oke chi gị agaghị ahapụ gị were oke nye onye ọzọ kama gị dịla chi gị asọ chi gị adịla gị asọ ọ rị mkpa hie nne chi amaka maka ihe na-achị wụ inwe chi gị gị na ya nọrọ n'udo ụjọ agaghị atụ gị maka ịma ịma ebe ị na-aga makwa na onye na-edu gị maka ụwa anyị nọ ọ wụ njem ka ọ wụ ndị Igbo sị ụwa wụ ahịa onye zụcha ka ọ laa ọ chi gị ga-alụzila gị aka ka ị ga-esi zụọ ahịa ahụ ma ị na-ere ere ma ị na-azụ azụ ọ chi gị ga-ezi gị ụzọ ị ga-esi zụọ ahịa anyị n'ime ụwa ije ụwa chi gị ga-ezi gị ka ị ga-esi mee ya ya arịrị gị mfe ị nakwa na-eme ya ga-ahụ n'ime ga ya n'afọ anyị ya na-aga n'anya ya n'anya ọ chi gị ga-eme ya ọ rị mkpa mmanụ na chi ya rị mma ihe mbụ ị kwesịrị ime onye Igbo wụ ịma chi gị ịmara chi gị ga-emena chi gị ihe ị ga-emere chi gị ka gị na ya nwee ike rụkọ ọrụ ka gị na ya nwee ike mekọọ ihe gị emeela chi gị ihe chi gị mechaziara chi gị ihe chi ọ wụzia na ị dịgo nkwado gị na chi gị ịrụ ọrụ na ihe kpọrọ na ihe a kpọrọ gị oku na gị nwa jikere ime ya maka chi gị anọrọ na gị na chi gị anọrọ kama ihe mere na ọtụtụ n'ime anyị niile n'ime ụka ụka baraba na-eri anyị anya kọwara anyị na anyị kwesịrị iwere ndụ anyị nyefee aka nwa Meri na anyị kwesịrị iwere ndụ anyị nyefee aka chi nwa bekee kama ọ wụghị ihe ndị nna nna anyị gwara anyị maka ndị nna nna anyị ha nwere akọ na uche ha nwere amamihe e ji sị gị na ihe anyị kwesịrị ime wụ anyị na chi anyị dị mma maka ha ma na onye du gị bịa ụwa wụ chi gị ọkwa ihe mere i jiri bịa ụwa maka o ji awa a mụma nwa nwa nwere anụ ahụ nwee ọbara ihe ọzọ nwa ahụ kwesịrị inwe wụ mmụọ e nwere mmụọ ga-abanye ime mmụọ ahụ ihe bụ ime anụ ahụ ahụ na ọbara ahụ maka ọkwa ihe mekwana mmanụ ji rị iche ebe ụmụ anụ ọhịa nọ ka ọ ya ebe ụmụ anụ anụ ụlọ nọ ihe mere mmadụ ji rị iche mmanụ na anụ awụ ofu mmanụ nwere mmụọ nọ ime nwekwa akọ na uche mmanụ nwere mmụọ mmanụ ji eje ije na mmụọ mmanụ ọbụla zuru oke ji eje ije na mmụọ nwere mmụọ nọ ime ọ mmụọ ahụ onye yọlụ ụwa mmụọ ahụ wụ chi gị ọ mmụọ ahụ wụ chi gị ọ mmụọ ahụ wụ onye ọlọ ụwa ọ mmụọ ahụ kwa wụ onye ga-edu gị duo gị ụzọ ụzọ ị kwesịrị ịga nye gị ihe mkpughe kpugheela gị aka gị awa a maka gị gbaghaa ya ị gbaghachara ihe niile ọ wụ mmụọ ahụ ọ wụ mmụọ mmụọ ahụ kwesịrị idu gị nwoke nụrụ a sị gị mezie mezie ihe gị emezie ya wụ gị gaa mezie ihe gbasara gị na chi gị maka ọ wụ chi gị ga-aka ma ị ga-aba ụba ma ị ga-ada ogbenye kwa ihe mere na o ji wụrụ amanụ gị mechaa ihe chi gị a jụọ gị sị ị rụọla agwụ gị maka ihe ndị niile wu ihe ndị ga-ahazi ndụ gị kama chi gị rị mkpa gị na chi gị nọ n'udo maka gị na chi gị adịghị na mma o nwere ike itisara gị ihe e nwere ike itisara gị ihe rị ya ị ga-ama onye ya ọlọ ụwa i wee ma ebe ị na-aga makwa n'ebe ị na-eche chimma na onwe ihe mbụ makwa ihe e ji eme ma a mụrụla nwa e pu ụzọ gbaa afa ma onye chi ya wụ mekwanụ chi ya ihe kwesịrị ime na chi mekwanụ chi ahụ nwa ahụ na chi ya nọrọ na mma nọrọ n'udo ọ sọrịkwa ka ibe ya wụ maka e ji ha arụkọba ọrụ wụ ndị ichie ma anyị na-ekwu okwu chi anyị echefuo na o nweghị chi mmanụ ga-emere ya ya bụrụ na ndị ichie onye ahụ na onye ahụ akpọ cause ọ wụ ihe ndị e ji arụkọba ọrụ ndị ichie olee ndị wu ndị ichie gị ndị ichie gị wụ ndị pụ n'ihu abụrụ gị ndị nke nwụrụ anwụ kama e nwere ihe anyị ji ekwu sị ndị mere ihe ọjọọ ụfọdụ ji acha nwụọ ajila gị na nwa ndị ichie ndị biri ndụ ọjọọ ụfọdụ sị ejikwara gị nwụọ kama nwụọ ajila ejila etila nwụọ ma gọma ọfọ ndị ichie gị wu ndị pụ n'ihu ma ọ wụ ndị nwoke ma ndị nwaanyị ndị pụ ihu n'abụrụ gị o nwere ike wuru ikwu nna gị nwere ike wuru ikwu nne gị kama ndị ikwu nna gị wu ndị ichie gị kpọọ kpọọ kpọọ kpọọ ọtem ya wu ndị ikwu nna gị ndị ikwu nna gị ahụ ndị nke gị anwụ nụ ndị pụ ihu ndị nwụrụ anwụ ma nna nna nna gị hụ

maka ndị ichie gị nọnyerenụ gị chi gị nọnyerenụ gị nwanne enweghị gara aga enweghị ihe ị ga-emefu enweghị ihe ị ga-emefu maka gị na ndị ichie gị gị na chi gị rị na mma enweghị ihe ị ga-emefu enweghị mmadụ ekere eke ga-eme gị enweghị mmụọ ga-eme gị maka ndị ichie wụ ndị nche ọ wụ ha eche obodo ha nwekwanụ obodo ọ wụ ha eche obodo ha nwa wụ ndị ala rị mma ha nwa wụ ndị eji emeji ala ha nwa wụ ndị eji edoji ala ha nwa wụ ndị ọ ga-awụ gị ime asị imerụọla ala gị ha nwa kwesịrị ịrị mma maka ọ wụ ha nwe obodo ha nwa wụ aka eji eme ọfọ a na-eme ire ọ wụ ndị ichie ha ọlọ soro gị mee gị na ndị ichie gị adịghị na mma nsogbu nọ ihe kwesịrị iji eme wụ gị ga-anwa emejie Ọ wụ ndị e ma e nwere e nwere ndị ndị ndị okenye ọjọọ rụchara ala nwụọ nwekwara ndị okenye ọma biri ndụ bizie ndụ ọma e nwere ndị ke aka wụ ọbara ọbara ndị gbuchara mmadụ ọ wụ nwoke anyị kwuru anyị makwa sị onye ọjọọ jikwa akpakwa ike na mmụọ kama ndị ke ọma ahụ bụ ndị keke nwụka ọkwa ndị ga-akpọ aha ndị ga ndị kwesiri kpọkpọ aha wụ ndị gị na ha rị na mma ka ha nwee ike na-ejere gị ozi na-emere gị maka onye wee kelee ee chi mmanụ onye ahụ ekelekwa ndị ichie ka ọ wụrụ onye nna gị rị ndụ onye isi ndị ichie gị wụ nna gị ukwu ke mụrụ nna gị ya ma ọ nwụrụ gaa wụrụkwanụ onye nna gị nwụrụ anwụ onye isi ndị ichie gị wụ nna gị gị nakwa eme gị akpọkwu mụ maka nwa a na-agba na ha mbembe ya n'ọsọ ndị ichie gị wụ part of you ime onye igbo abịa na-agwa gị sị gị ihe ndị niile a ị na-agọ e, ndị arụsị ndị amaala ndị ịgọ mmụọ Nene- nene- ịgọ mmụọ enweghị ihe rị njọ n'ime ịgọ mmụọ enweghị ihe rị njọ n'ime mmadụ na ndị nna nna ya ha ịdị na mma enweghị ihe rị njọ enweghị ọjọọ n'ebe a ọha eme m maka ka ị gbutuo gị gbubie agbụ ekere gị olu ị ga-enwere onwe gị kama gị gbutuo mkpọrọgwụ gị ị ga-anwụ maka osisi enweghị mkpọrọgwụ ga-akpọnwụ akpọ ndị nna nna gị wụ mkpọrọgwụ gị ha nyere gị ndụ ha kpọbara gị ụwa maka ya wụ ihe ị ga-anọ ebe ị nọ taa

ga-ajụ nwo ele ị na-ajụga nwo ihe niile na mega ajụrụ nwo ọ maka niile ka eji jụ nwo na nna gị nwo ndị ichie ọ wụkwanụ nwo wụ ndị ọ ga-awụ gị hazie onwe gị dozie ihe niile mega ha amagbu onwe ya ọ wụ nwo wụ ndị ichie ọ wụ nwo wụ ndị ahụ agharịla gị mma taa maka nga ị nọ ohe i bi ala i bi ọ nwo nyere gị ya ọ ha ka nwe oke osiri gị aka ọ wụ ha ka nwe onye ikpe ihe mere i ji biri ọ i ji wụrụ onye obodo ahụ ị wụ wụ maka nna nna gị ọ ha mere i ji wụrụ onye obodo ahụ ị wụ ọ ha mere i ji wụrụ onye ebe ị wụ ọ ha mere i ji wụrụ nwa afọ nwa ala ya wụ nwa afọ nwa afọ ala ọ wụ ala ala ahụ elikwara nna gị nna gị nke i si fụ ahụ ọ kwa n'ebe isi o ji rị mkpa onye igbo ma onye ọ wụ na mmụọ ma chi gị gaa chi gị mezie gaa ndị ichie gị kwa mezie ihe ndị niile nwere usoro eji eso ya ya wụ ka gị jee jụọ ajụjụ jee okwu nwa dibịa agọ mmụọ ọ bụ onye agba afa nwa akọdụ na gị kpa ị ga-esi mee ya mefu anya mma kpa ị ga-esi mee ya mechie ya mma ihe ndị nwere usoro eji eso ya ọ rị mma mmanụ onye Igbo na chi ya ịnọ na mma onye Igbo na ndị ichie ya ịnọ na mma onye Igbo iji aka dụọ onwe ya ọdụ hazie onwe ya ma sị ya na chi ya kwesịrị inwe mmekọ ya na ndị ichie ya kwesịrị inwe mmekọ maka ọ wụ ihe ndị nwa ha abụọ ndị wụ ihe ga-eme gị nwee ha ha ị gbarịga ha ha ị chọrọ ga na-enwe ya maka ọ rị mkpa ịma ha eji ha eji eme ndị be anyị wụ anyị ji achọ ka a ga-eme ugbugbu ma aha ha anyị chọga chefukwana sị ọganihu wụ ihe mma na-eji ahazi ahazi maka gị hazie ya ya bịachakwa ya na-abịa ọganihu ha ahazi ahazi ọ wụ ọ wụghị ihe eji eji adọ eji ike adọ ọ ihe eji eji nwayọọ hazie ka ahụ ya ya aga n'ihu ahụ ya aga n'ihu ahụ ya aga n'ihu ahụ ọ ihe ndị be ka anyị chefuru nwa echefuo chi chi ụwa mma awụ nke nwedere akwụkwọ ọ wụkwanụ nke nwa bekee kpọbịa chi ụwa gị wụ onye nọ gị ime Chi ụwa gị wụ chi- onye ahụ ị yọrọ ụwa onye i kwesịrịkwa na gị na ya kwesịrị ịnọ na mma ya mechọrọ chi ime gị elu ụwa gaala gị gajiela gị ama ọwụ onye ahụ ị yọrọ ụwa ka ị ga-eme gị na ya arị na mma maka enwere ihe onye ahụ mega omechaghị ya mere gị nwa na nwoke gị jiri bịaghachi ụwa na ya ka ịbaba ime si gị meruo ya isi maka ọkpa ọkpụwarị ị ga na-agarị gada ya ga-emecha ihe i kwuru bịa eji gwa gị si ndị Igbo kweghara na mmanụ ji ayọ ụwa asaa ugboro asaa kedịkwa ibe ya wụ ndị ichie gị maka ọ wụghị chi gị eji arụ ọrụ onwe ndị ndị ji arụ ọrụ na ndụ gị maka ekwuo okwu agwụ kwuo okwu ikenga ihe ndị a wụ ihe eji ihe iji enye enye na ndụ gị aka ihe ndị gị na ha na-akwa arụ ọrụ na mmụọ iji enyere ndụ gị aka kama chi ụwa gị na ndị ichie gị wụ mmụọ ndị enu n'onwe mmụọ gị na ha ga-emekọ ka ihe niile i mega gaara gị kpee na o ji rị mkpa mmanụ ịgba ndị ichie ya ndụ mmadụ ihazi ndị ichie ya gba ndị ichie ya ndụ maka ụka emeena anyị anyị agbaghara ihe niile anyị agbaala ihe niile ọsọ gbaala ihe ndị anyị kwesịrị ịgbara ọsọ na ihe ndị anyị ekwesịghị ịgbara ọsọ meziri onye igbo ji wụrụ onye ihe niile gbanwejuru anya onwe ma ihe onye igbo ma onwe ma ihe doro anyị anya enwe ma ihe onye Igbo ma enwe ma ihe doro anyị anya mere na ihe niile ha ebega taa ji ebega awụ mmanụ awụ ma mmanụ uche anyị ezu ma ha oke amamihe anyị ezu ma ha oke kacha m iche echiche na mmụọ ọ ka wụkwa nwanne unu nwoke eh, maazị Iheanyịchukwu Anyanwụ eh, ihe kwa ọ ka wụkwa na Obi Igbo TV ka ụnụ na-ege okwu a asị m ya gaziere nwoke ya gaziere nwa na-ekwukwachikwa onye chiri ya zere ịgwa akpa ichekwu ga ka kwuo okwu chi ụwa gịnị wụ chi ụwa chi ụwa wụ mmụọ nọ gị n'ime mmụọ i jiri bịa ụwa mmụọ ahụ dutere gị n'ụwa mmụọ na-edu gị mmụọ na-eche gị n'ime gị bi n'ime gị ndị ichie a wụkwanụ mmụọ agbụrụ gị mmụọ niile ndị niile nwụrụ n'agbụrụ gị mmụọ ha na-eche gị na-echechi gị ike ọ wụ na anọghị gị n'ime anụghị anụghị na-eche gị na-eche gị gị na ha kwụ agaga gị na ha kwụ echega ọ ya bụ ndị ichie gị ha na ha na chi gị na-arụkọ ọrụ maka ihe niile nwa eme ga-adị mma gị ọ ga-ejirịrị gị mma. mekwanụ jara onye igbo mechaa ihe ndị ga-eguzoro chi izu ụlọ oke na nwoke izu ụlọ oke na nwaanyị ọ wụ ihe mere onye igbo ji rị iche ihe mekwanụ onye igbo ji wụrụ onye igbo maka gị na chi gị ga-adị na mma gị na ndị ichie gị ga-adị na mma ọ ihe mere anyị igbo a na-ekwu ya na-ekwu ya nwoke igbo ọbụla ama chi ya ebidobe nwoke igbo ọbụla ama chi ya ebidobe nwoke igbo ọbụla ya na ndị ichie ya dị na mma ebidobe nwaanyị igbo ọbụla ama chi ya ebidobe nwaanyị igbo ọbụla ya na ndị ichie ya dị na mma ebidobe unu lee unu ghọta ihe ụka mere anyị na ọ wụ ime ụka ka ndị be anyị nọ oge ha na-aga na nwa agbọghọbịa ga-anọ gbacha afọ niile ọ ga-agba enwe nwoke ajụghị ya ma ọ bụ kpọsara akpọsa ma oregere enwe ndị bịara abịa ya ma nwa agbọghọbịa ahụ rụrụ ọrụ nwere ego ha enwebara babe nọ na ya wego ya enwekwanụ ndị bịara bịa hụrụ nwa agbọghọbịa mara mma ọnwụ bịa nwụbịa hie hie ya ma hapụ ya ụmụ igbo ajụkwa onwe m ajụjụ isi nne na-epa araghị maka a sị onye bu chi ya ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ ya wụ gị na chi ga-adị na mma enweghị ihe kewara gị na chi gị ihe niile ị ga na-eme ọ wụkwa gidigidi gidigidi anya na-akpụchi ọwa aka ka igbo ji afọ ahụ n'ime akpọkwaghị ụmụ nwanne anyị fụanụ ụka fụanụ ụka ka unu nọwa onwe unu maka ụka anyị nọ gbagwojuru mega anyị ji anya nja gbagwojuga anyị ha edoga ha anya anya fụanụ ụka ka anyị gwa onwe anyị ka anyị gwa onwe anyị ka ozugbo anyị niile wụ ashị ha rụla anyị wụwa nwa bekee werela agwọ ndụ ji anyị aka shị akwụkwọ nsọ were agwọ ndụ ji anyị aka shị ụka anyị efekwana ya anyị ajụkwa onwe anyị sị gịnị mere bekee anyị ji efega ụka ụkpa bekee ji efega anyị ji esoga ahụ ụka ha ụkpa nwa bekee ji esoga maka bekee ma shị ihe ihe ejila anyị wụ agwọ ndụ aka bekee ma shị enwe ihe n'ime ha o nyere anyị mere anyị o ji gwa anyị shị anyị wetu anya ebe ndị nna nna anyị hụrụ were uche obi anyị na ihe niile anyị tii na nwa meri mana gị shị ọ nwa meri ka a kpọ jizọs ọ ya eleghị gbasara gị anya ọ bụ onye bekee nọ o yiri gị ọrịa gị enwekwana ya nwa meri enweghị ihe nwa meri ga-emere gị nwa na-agba na-adụ nụ ọdụ taa sị onye igbo ọbụla je mara chi ya dọọ chi gị nso gị na chi gị dị na mma onye igbo ọbụla gaa ya na ndị ichie ya mejie ma shị ọ ga-arịrị nwoke mma rịrị nwaanyị mma ma ekwusi ka onye chiri ya ya zere ashị m ọ ga-arịrị nụ mma n'ọfọ dịkwara nụ mma ụnụ ga-adị ka echi echi a na-agwụ agwụ ashị m ya gajiere nwoke ya gajiere nwaanyị ọ kakwa nwanne nụ nwoke maazị iheanyịchukwu anyanwụ ihe nụ nụgakwana olu ya bụ obi igbo tv ya gajiere nụ n'ọfọ